hei nke a wụ mmanya ọtọ bịrịbịrị nke a wụ mmanya ụmụ nwaanyị ọtọ m egbu m gị ṅụcha nke etu o si atọ gị etu a ya bịa lee gị kụrie gị ahụ gị adọrọ ka ibu e mere waybill ewe etu m sị imi diba ndị na-akpọ anwụrụ ee ị bụrụla mbata na agba ilu igbo na ogene tv m ya bụ gị na onye nke gị orinni nwa nke izizi nwanne nke bụ eziokwu m ga-agwa gị ebe a taa bụ na imo steeti aghọọla chi bọọ a nụ ọzọ ụnụ ma ana m agwa ụnụ na nshi a na-agba aka akpọ ala ihu nke pụtara na a bata na agba ilu igbo ugbu a aga m agba mbọ metụ ofu ma ọ bụ okwu abụọ aka tupu m aga n'ihu tụpụtaworo ụnụ ilu nke ụbọchị ahụ tata aga m ahapụkwa imetụ otu okwu ma ọ bụ nke ọzọ aka na ihe banyere ihe na-eme n'imo steeti ugbu a mkpamkpa na-akpa n'imo steeti n'ihi gịnị ntụliaka elu nke a ga-eme na nso nso a ọ kwa n'ụbọchị ole gara aga ka m nọ gosipụta ụnụ ụdị agwa dị aṅaa gọvanọ imo steeti na-akpa ya bụ ee hope ụzọdịmma ụnụ afụsịa ya ka a na-ekwu nke ahụ echee ma ọ bụ ele ebe ahụ ama na nke ka ga-eme n'ụka ya bụ a na-anọ na-ekwu nsị ọkụkọ bu n'ụkwụ o were ọnụ na-atụ ya a sị gị bịa n'imo steeti ugbu a gị gaa imo steeti ihe na okirikiri ị gaghị ahụ ihe esemese ma ọ bụ ihe nsepụta ma ọ bụ ihe mgbasa ozi ya bụ nke m na-akpọ ma posta ma billboard nke ndị ọzọ si na pati ndị ọzọ na-adọ ọkwa ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọ Imo steeti tinyere ebe ahụ ihe ị ga na-afụ bụ naanị nke Hope Uzodimma aga m egosi ụnụ ihe metara ya taa nakwa ihe kpatara ya a nọkwa n'elu ya otu onye n'ime ndị chọrọ iso zọọ ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị ya bụ onye nke otu ndọrọndọrọ Labour Party agụ otu aka ya bụ senetọ em Achọlọnụ ụnụ ga-afụkwa ihe mere ya taa ya bụ dịka e si ga-ebuso ya agha hmm, n'Imo steeti ya bụ ihe m ji na-agwa ụnụ na Imo steeti aghọọla chi bọọ a nụ ọzọ n'atụfughị oge ụnụ ka m gosikene ụnụ ụmụ ihe ndị a ka ụnụ fụ ha tupu m abata kpọmkwem na agba ilu Igbo six days to the Imo governorship elections.

I, I, they, some agencies know them. So we have to bring this to the notice of the whole world that they are arming thugs in police uniforms to attack us. That's what they are doing. Let's take back our state. All Imolites. Ndị Imo unu atụla egwu. Ndị Imo Owerri niile ihe ị ga na-ahụ ihu Hope Uzodimma ihu Hope Uzodimma enwe onye ọzọ ị ga-ahụ ihu ya n'ime Owerri

nga ahụ ọ na-arị mma maybe a chọrọ ipenti ihu nga ahụ epenti ọ wụ a nyara posta ahụ wrong place ọkwanụ enwere ihe onye ahụ mere arị mma ọkwanụ ndị niile zọga ọchịchị nyagara posta achawaga ke nwu olu ejila adọwala posta Hope Uzodimma ọ naanị nde ke opposition political parties na steeti imo achọghị ụdịcha ahụ ihu nwa anya ma otu ma otu ma otu ma otu elekwanụ ihe eji adọwaga posta ndị ahụ ebe June July this year tupu ebido emema campaign IMSAA wụ Imo State Signage and Advertising Agency a parastatal under Imo State Government fụara shị ndị niile zọga governorship in other political parties awụhụ APC shị nwa ahụ ga-akwụ 54.3 million naira ego nini ego eji enye nwu approval ijeje mee billboard mee posta bie okpu brand ya moto 54.3 million ka a ga-akwụ into the account of Imo State Government 54.3 million awụ shị gị kwụọ ya nwa eji aka nwa ejeje biela gị billboard biela gị posta mapa masacha ya ebe niile olu ọ wụ just for approval and gị akwụghị ụgwọ jeje brand ya moto were moto see ya ihu gị moto gị gbafema nwa hụ gị ụzọ nwa ejide gị para moto ahụ jeje seize ya mee ya impound gị akwụghị ụgwọ gị makwụma billboard nwa ejeje le billboard gị dọwasacha ihe niile ihe na-awụ ihe niile Imo State government mega just ka ọ wụrụ naanị ya ka ọ wụrụ naanị ihu Hope Uzodimma ka a ga na-ahụ ebe niile ọkwa unu afụgo ihe na-eme n'imo steeti nwanne anyị nwoke Oliver De Coque ọ gụrụ egwu ọ sị i biri o i biri ka m biri i biri o i biri ka m biri onye azọla ụwa azọ ụwa ga-abasị onye ọbụla o i biri o i biri mụ ebiri o mana o nwere ndị chọrọ ibiri ibe ha ebila ọ dị mma ka m hapụ iwere oke okwu maọbụ ọtụtụrụ okwu wee kwugbuo agba anyị nọ n'ime ya ya bụ agba ilu igbo na ogene tv m dịka m kwuru na aga m na-ewepụtazi ilu igbo hapụ imetụ otu ihe maọbụ nke ọzọ aka n'ihi gịnị aga m esite n'ụmụ ihe ndị ahụ m ga na-emetụ aka wee na-enye ilu ndị m ga-atụpụtagasị nkọwa ilu izizi m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a igbo na-atụ ilu wee sị nne ewu na-ata ji nwa ya na-ele ya anya n'ọnụ ihe m ga-eji nye ilu a nkọwa bụ ụdịrị ihe a metụtara em senetọ atan achọlọnụ n'imo steeti ugbu a na hope uzodimma egosicha m ụnụ ha ncha o nwere ebe ọ nọ na-asị ya na-akpọ onye isi ala ee naijiria ka o nwee ike marakwa ihe na-eme n'imo steeti wee mara ihe ọ ga-eme ya hei m ajụọ onwe m sị ndị ị na-akpọ ma onye isi ala ị na-akpọ ị fụghị ụzọ o si wee bata ị na-akpọzi ya ugbu a ụzọ o si bata na nke a anaghị eme n'Imo steeti ugbu a o nwere ihe dị iche ọ kwa ụnụ hụrụ mgbe ọ na-agbasa ozi nke ya tutu ee ndị kọtụ asị na ọ bụ ya nwa nwe mmeri ya chịrị gaba ya nwa bụ nne ewu nọ na-ata ji mgbe ahụ ụmụ ya bụkwanụ gọvanọs nọ na steeti ndị otu ndọrọ ndọrọ ya a na-ele anya n'ọnụ ugbu a gị ana-akpọzi ee prezidenti sị ka ọ nụkwa ihe mega n'imo steeti ya bịa etinye ọnụ ị sị ya bịa mee gịnị ya bịa gwanụ hope ugbu a sị ya ya kụrụ nkịta ya n'ahụ ka ọ bụ ya gbaa jụụ nna o kweghị omume n'ihi gịnị a na-esi n'usi ahụ anụ ụtọ nshị ejirimara ndị Igbo
Ilu ọzọ m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a nshịkọ gwuru mmiri ukwu gwuo mmiri nta ma rugbuo n'ite ofe agadi nwaanyị nshịkọ gwuru mmiri ukwu gwuo mmiri nta ma rugbuo n'ite ofe agadi nwaanyị ikekwa etu a mkpamkpa a niile na ha akpa n'Imo steeti ugbu a ee ya dịka okwu Hope Uzodimma ọ naghị ekwe okwukwu ee ya kụsa ebe a ya kụsa ebe a ya chụsa ebe a ya chụsa ebe a ka ọ bụrụ sọ naanị ya ụnụ anụkwala n'ọnụ atan achọlọnụ taa na ọ nweghị ihe ọ ga-eme ya ụnụ ma na ebe ehi abụọ lụrụ n'ọgụ ọ wụ ahịhịa na-ebu isi ya ma ọ bụ na-ebi isi ya o nwere ike ka ọ na-eme ihe niile ọ na-eme ee mmadụ nwere ike ịkpọ ee ihe dịka atan sị ya nna ukwu ee gbakene jụụ na ụdịrị nwa amadi gọvanọ si akpa agwa o jighị ajụ buru ebe ọ sị gị apụtakwala ezi biko nọrọ n'ụlọ apụtala maka adị ama ama ọ sị ya o nweghị ike ya dịka ọ nọ n'ọnụ ya na onye ka ọ bụ na o nweghị ihe ọ ga-eme ya a sị ya ehe nwoke a okwu ya anaghị ekwu okwukwu ọ sị ya hapụ ihe ahụ nshikọ gwuru mmiri ukwu gwuo mmiri nta ma rugbuo n'ite ofe agadi nwaanyị ilu ọzọ dịka ibe ya m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a nwatakịrị a na-akụrụ surugede ya na-agba ọ maghị na surugede bụ egwu ndị mmụọ nwatakịrị a na-akụrụ surugede ya na-agba ọ maghị na surugede bụ egwu ndị mmụọ o nwere ike ikekwe taa ị nụrụ n'ọnụ senetọ Athan Achonu na otu onye uwe ojii ee ọ kpọrọ aha ebe a bụ onye nke ọ sị ọ wụ ogbu ara ọbara o nwere ike ihe ọ na-arụ bụ a sị ya gaa gbuo ya gaa gbuo a sị ya gaa kụsa ya gaa kụsa n'ihi gịnị ee onye gọvanọ dinyere ya ma ọ bụ onye isi eh, steeti dinyere ya o nwere ike ya na-eme ihe ndị a otu onye a nọ na-akọ sị na lekwe nna nwa okorobịa nke a onye a ugbu a nwekwara ike o ji nwaanyị jiri ụmụ ma lee ka o si alaga ndụ ndị ọzọ n'iyi a sị ya gaa gbuo ya ga-egbuo ebe ọ bụla e dinyere ya aga Hmm. nwatakịrị a na-akụrụ surugede ya na-agba ọ maghị na surugede bụ egwu ndị mmụọ igbo na-atụkwa ilu wee sị ụmụnna dịka ajị otule ma ọ bụ ajị otele dịka ndị be unu si asụ ị ma na igbo niile na-asụ n'olu n'olu mana ha kwaa ụkwara ọ bụrụ ofu ụmụnna dịka ajị otule ma ọ bụ ajị otele anaghị eji ike ala ha o nwere ike etu a nwanne anyị ukwu a bụ Hope nọ n'imo steeti na-eme ihe ọ na-eme ọ chọghị ka imo steeti kuru mmiri tọgbọ iko ofu onye nwere ike na-akọ wee sị ya ihe a nwa amadi a na-eme ugbu a ya matakwa na ya nọkarị ebe ahụ afọ anọ ka ọ ga-anọ wee pụọ ya marakwa amara na ụmụnna bụ ajị otule anakwa eji ike ala ya ejirimara ndị Igbo
dịka anyị na-aga n'ihu n'agba ilu igbo na ogene tv m cheta na ọ bụrụ na taata bụ izizi ị na-ekiri channel a nakwa ọnọkọ a bụ ilu igbo gbaa mbọ ee were obi chọọchị metụ aka ebe ahụ e dere subscribe subscribeụọ na channel ọ bụrụ na gị subscribeụọ gaa tụsa ozi a share ya ka i mere ime ụmụafọ igbo ndị ọzọ na-afụ ya na-amụtakwa ilu igbo ilu ọzọ m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ nke a igbo na-atụ ilu wee sị ọ bụghị mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ ọ bụghị mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ ikekwa imerime ndị a eh, ndị politishans ji na-akwara ngwa ọrụ wee na-eme ụmụ arụ na mpụ a ha na-eme tụmadị n'imo steeti ugbu a ihe ọbụla bụ nke metụtara ndị opposition pati ụna ga-etirisịa ya ee eh, mebisịa ya otu okenye nwere ike nọ n'akụkụ kpọọ ụnụ sị bịa nwa m ihe a ndị a ji ụnụ kwara ngwa ọrụ ụnụ a na-eme ụmụ ihe ndị a chee na onweghị ihe na-emenụ o nwere ike ma o nweghị ihe mere taa ihe eme echi ọ bụrụ na ụnụ mekọcha arụ na mpụ a ugbu a ma ọ kụghị n'isi ụnụ ya akụọ n'isi ụmụ ụnụ ọ bụghịkwa mgbe egbujiri ka ọ na-akpọnwụ ilu ọzọ m ga-atụpụtara gị ebe a taa bụ igbo na-atụ ilu wee sị ọkụkọ nyụrụ ebe ọ na-edina ibe n'elu akara ya mma ọkụkọ nyụrụ ebe ọ na-edina ibegoro n'elu akara ya mma ikekwa etu a ndị politishans a nọ na-akpa mkpamkpa n'ala imo steeti ugbu a na-eme arụ na mpụ a na-eme ihe ọjọọ dị iche iche ndị a were ọbara ụmụ mmadụ wee na-epentigharị ala imo steeti ọ bụrụ na ha mechaa arụ na mpụ a n'ihi gịnị 4 years ma ọ bụ 8 years ikekwa gị anọchaa ebe ahụ pụọ ị nwere ụlọ ebe ị kwesịrị ịnọ na-ezu ike gị agabazi Abuja ga-ebiri ala nna gị achụọ gị ọsọ n'ihi gịnị ụdị arụ na mpụ ị mere mgbe ị chọrọ ịbụ gọvanọ maọbụ mgbe ị bụ gọvanọ otu okenye nwere ike nọ n'akụkụ wee sị ọkwa ifugo ihe anyị na-agwa ụnụ na ọkụkọ nyụrụ ebe ọ na-edina ibe n'elu akara ya mma ilu ikpeazụ m ga-atụpụtara gị ebe a taa n'agba ilu igbo na ogene tv bụ nke a igbo na-atụ ilu wee sị ọhịa na-agba ọkụ agaghị eme ka ogwumagada hapụ ịga ije nwa ọgaranya eji wee mụọ ya n'ihi na ọhịa na-agba ọkụ agaghị akwụsị ogwumagada ịga ije ọgaranya nne ya na nna ya ji mụọ ya ụnụ ma ihe bụ ogwumagada krokodil ị mara ka o si aga ije ọgaranya etu a ka o si aga ọ na-agagide etu a ọhịa na-agba ọkụ o nweghị ihe ga-eme ka ọ garịa ọ gaa ije karịa etu a ọ ga na-agarịrị ije nwa ọgaranya ya etu a ihe ọ sọkwara ọhịa ya gbaa n'ọkụ ikekwa etu a abịa n'Imo steeti ugbu a gọvanọ Hope Uzodimma ana-achụ ndị oppositions ya na-achụ ha achụba ha n'ime ọhịa adọkasị posta ha o nweghị nke ọ na-ekwe ka ha gbasa ozi o nweghị ebe ọ na-ekwe ka ha gaa kwuo okwu o nwere ike ee gwa ndị mmadụ na ihe ọ sọkwara gọvanọ bụ Hope Uzodimma mee ihe ọ sọkwara ya tisa ihe ọ sọkwara ya dọwasịa na posta ihe ọ sọkwara ya blọkọọrọ ya n'ụzọ na o nweghị ihe ga-eme ka ya hapụ ịga gbasa ozi gaa gwa ndị mmadụ ebumnobi ya ka ọ na-ekwu ya ka ihe dị ka kandideti ndị ọzọ ga na-ekwukwa o nwere ike mgbe a na-asị ya nna agụ otu aka ee ihe agwara ị na-eme ị na-atụkwa gọvanọ aka n'ihu gọvanọ ejikwa ajụ buru maka adị ama ama ọ sị ha nna gbara jụụ ọhịa na-agba ọkụ agaghị akwụsị ogwumagada ịga ije nwa ọgaranya nne ya ji wee mụọ ya ọ dị mma etu a ka m ga-esi wee pịachie n'agba ilu igbo nke ụbọchị taa ama m na ị ga-esi n'ilu ole ma ole a tụpụtara taa wee mụta ihe mana tupu m esi ebe a pụọ ka m maa ọkwa dị oke mkpa biko ụmụafọ imo steeti dịka a na-akwado ime ntụliaka elu a ụnụ ekwela ka ndị a were ụnụ kwara ngwa ọrụ n'ihi na ndị a ndị ogbu ara ọbara ha na-achọ ndị a ga-eji isi ha wee waa aja n'ụbọchị ahụ o nwere ndị a ga-egburu n'ụbọchị ahụ mana ekwela ka ọ bụrụ gị hapụ ha ụkwụ dị ha mma ha gbara ịja ọ bụrụ na tata bụ isi ị na-ekiri ọnụka biko gbaa mbọ sọskraịbụọ na channel a gị sọskraịbụọ ga-atụsa ozi a share ya ka imerime ndị ọzọ nwee ike wee fụ ya o nwezi ihe ọzọ ị chọ ka mụ na gị karịa kpọọ m n'akara ekwentị ị na-ahụ n'ekwentị gị ka m gwa gị ji ga n'ubi na nke ga n'ọba ka m na-apụzi ugbua ana m ekene nwanne m nwaanyị ya bụ adanne ugochi ee ugochi nwanne m nwaanyị asị m na onye nwe anyị ga-agọzi gị ee dịka ị chetara m olisa okike abịama ga-echeta gị ugo chineke tụnyere gị agaghị enwe ochuchu ugo ọbụla ị na-atụ anya na chineke ga-etuwe gị ọ ga-etuwerịrị gị ya ndị iro agaghị egbochi ya daalụrị nne ozi ziri ahụrụ ọkụ ruo eluigwe ntị anabatakwara m ya n'obiọma onye nwe m gọzie gị dịka ị chetara m okike abịama ga-echeta gị ka m sizi ebe a na-apụ ugbua ana m asị ụnụ ụbọchị onye ori ga-akwa nne ya ka onye ọbụla chọba ngaji ya furu efu ka emesịa